Táimíd annso ag TuneFest ag na ceardlainn inniu agus thar bís ar mo leaids tá siad ag tnúth go mór leis an an ceardlainn inniu. Tá Donal cun an fiddle a dhéanamh agus tá Ellie cun an concertina a dhéanamh agus tá Aoibhinn cun an feadóg a dhéanamh. Chailleamar anuraidh é mar bhíomar as baile ach bhíomar ann dhá bhliain ó shin agus bhí ard-deireadh seachtaine ar fad. So táimid ag tnúth go mór leis an deireadh seachtaine seo agus na ceolchoirmeacha agus na seisiúin cheoil agus gach rud. I suppose tá sé níos éasca dúinne mar go bhfuil a Dhaid ag seinnt ceoil an t-am ar fad agus ag amhránaíocht so bíonn ceol timpeall orainn an t-am ar fad ach is dócha gur féidir leat é a fhoghlaim chomh maith. Cinnte tá an-chuid ceoltóirí amuigh ann agus ní raibh aon cheol acu sa mbaile agus is ceoltóirí den chéad scoth iad chomh maith. Céard fútsa, Ellie? Ar mhaith leat písín beag a sheinnt dom? Táimid just ag tosnú amach ar maidin mar rang. Táimid chun cúpla port a fhoghlaim, b'fhéidir cúpla portanna ó Chontae an Chláir, mar is as Contae an Chláir mé fhéin. Bhuel seo concertina, seo sean cheann darbh ainm Jeffries agus an rud leis an concertina ná nuair a bhrúann tú na cnaipí cloiseann tú nóta difriúil. mar sin, on the pull agus nóta difriúil on the push, ok? So is is uirlis diatonic é, ok? Um agus eh tá sé an-choitianta i gContae an Chláir ach sa lá atá ann inniu eh is é I'd say an uirlis is coitianta sa tír really, you know, um seachas an veidhlín. Álainn ar fad. Sin go hiontach. Agus Mary, an bhfuil píosa agat? De gnáth bíonn an caighdeán chomh ard sa lá atá ann inniu, tá sé dochreidte an méid daoine óga atá ag foghlaim le caighdeán an-ard. Thosaigh mé nuair a bhí mé seacht bliana d'aois agus mo chéad múinteoir, an chéad mhúinteoir a bhí agam ná Noel Hill. Tá mise i gcónaí ag foghlaim agus caithfidh tú go leor cleachtaidh a dhéanamh chun máistreacht a dhéanamh ar aon uirlis, so go háirithe an consairtín. Nuair a smaoiníonn daoine ar Liam Clancy, I think, smaoiníonn siad ar a ghuth ar an chéad dul síos agus ar an gconsairtín chomh maith. Is rud iontach é an ceol mar go háirithe a bheith ag foghlaim an uirlis agus é a sheinnt agus gach rud. Chomh maith leis sin bíonn siad ag bualadh le cairde agus gach áit ina seinneann siad bíonn siad ag bualadh le daoine go bhfuil aithne acu óna bheith ag seinnt ceoil agus is cuireann siad muiníneach, cuireann siad an mhuinín dóibh chomh maith chun a bheith ag seasamh os comhair daoine ag seinnt agus is, is rud iontach é you know, bíonn, bíonn an-chuid craic ag baint leis agus cairde á dhéanamh agus le, le, le cúnamh Dé beidh siad ag bualadh leis na daoine seo as seo amach gach uile bliain agus craic ag baint leo agus gach rud. Ag caint ar, ar bhualadh le daoine, bhuail mise le Ciarán tríd an gceol. Bhí mise bainteach le ceol thuas sa Bhaile Dubh agus bhí Ciarán bainteach le ceol sa sa Gaeltacht na nDéise agus bhuaileamar le chéile agus táimid le chéile le tamaillín fada anuas.